an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya fɔlikan ye ka kalan in daminɛ ni ala tɔgɔ ye ala min y'a fɔlɔ n'a b'a laban ka sindi ni masaba in tɔgɔ ye k'a ɲini a fɛ nɛɛma ni kisi a k'o kɛ an kuntigi muhamadu kan ani a sodenw sanumaw ani a ka sahaba ɲumanw ani ala jɔn ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn y'i sen da ninnu senda nɔ la yarabi ne ni aw ala k'an ye olu cɛ la o kɔfɛ an kun ye walanda min daminɛ an bɛ don o kɔnɔna la o de ye jogo walanda ye walanda min ni a dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye ne ni aw an bɛ se k'an janto an yɛrɛ la k'an janto an jogow la cogoya min na a ka di ala ye cogo min an ka sama an ka yɛlɛma ka kɛ o de ye wa fɛn o fɛn n'o man di ala ye an ka yɔrɔ majanya o la an ka se an yɛrɛ la an k'an yɛrɛ minɛ an kana don o dafɛ walanda in kun y'o de ye ala ka o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye ni o faamuna dɔ tɛna a miiri k'a fɔ jogo ko kuma a kun ye ko yaasa olu dɔrɔn k'a kɛ ko ne min b'a fɔ ko ne sen t'a la ayi kalla wa hasha ala ko kuma fɛn o fɛn bɛ fɔ ala ko kuma fɛn o fɛn ni a bɛ lakali a lakali kun de ye yaasa e ni ne ne min b'a fɔ e min b'a lamɛn an bɛɛ lajɛlen dama ka kan a lawaleyali la k'a kɛ o ye an bɛɛ kungo de ye ghayatul amr fɛn min bɛ an cɛ dɔrɔn o de ye ne bɛ ɲininka min na o de ye yali jire i y'a lase walima i m'a lase ala bɛ taga ne ɲininka o la o kungo tɛ e da la wa a b'o cogo kelen na e fana e min y'a mɛn ala bɛ taga i ɲininka a mɛnnen kɔfɛ i y'a kɛ cogo di siga t'a la ala bɛ taga an bɛɛ ɲininka a kɛcogo la nka ne ka ɲininkali bolofa b'o kan sabula ne bɛ ɲininka yali n y'a lase walima n m'a lase o de kama eh, fan min ni o doni bɛ n kan fɔlɔ ne bɛ k'o doni jigin o de ye a laseli ye sabula dɔnniya kɔfɛ a laseli ye wajibi ye an kan maa kana an kumakan mɛn arajo la ka a sigi ka bisigiya jugu dɔ ta ni an ye ten ayi a ma se o la o de la sɔn an bɛ to ka aw kunnafoni an ka wilikajɔ kun na ani fɛn min ni o ye anw taji ye ni an bɛ ka marcher n'o ye n'an fari bɛ foni n'o de ye ni an ka wulikajɔ an ka sɛgɛn an ka tɔɔrɔ an ka ɲani ni diinɛ lase in sira kan a kɛra fɛn o fɛn mɔgɔ kalan walima waajuli walima o n'a ɲɔgɔnna fɛn o fɛn bɛ yen n'an b'a kɛ i b'a ye k'a fɔ baara nɔgɔn tɛ baara gɛlɛnba don mɛ o gɛlɛya mɔgɔ bɛ se ka to i b'o gɛlɛya kɔnɔ cogo di wala fo walawalali ka kɛ o b'a to a bɛ faamu an tɛ o gɛlɛya in kɛ wari kama wari yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ a la wari tɛ sɔrɔ a la kɔrɔlen o kɔfɛ an t'a gɛlɛya kɛ tɔgɔ kama an t'a kɛ nata wɛrɛ kama fo ala kɛn bɛ ka min bila an ɲɛ baraji la an b'a kɛ o de kama an bɛ ala deli yarabi ala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen an bɛɛ ye baraji ɲininaw de ye ala k'an barajiw bugun ala ka baraji ninnu mɛn ka an kɔnɔ o de kama ni jogo kuma bɛ ka fɔ maa dɔ kana ɲugu a yɛrɛ la mɔgɔ dɔ kana jɔ a yɛrɛ la a fɔ kun ye min ye an bɛɛ ka an jija ka an jogow dilan an ka ɲa an ka kɛ ala sago ye maa si kana ɲugu a yɛrɛ la ko jogo min fɔra k'o b'ale la ayi a fɔra de yaasa i k'a dabila a fɔra de yaasa i bɛ se k'i yɛrɛ sama ka bɔ setana bolo cogoya min na ala ka faamuya ko ɲuman di an bɛ sinsin nin kan sabula nin yɔrɔ ka gɛlɛn mɔgɔ caman ma walima dɔ bɛna miiri k'a fɔ ko ni jogo min b'ale la ni an b'o kalama k'an bɛn'o fɔ arajo la k'o kɛ bɛɛ niyɔrɔ kuma ye ayi kɛla wa hasha an tɛ foyi fɔ fo o k'a sɔrɔ o ye kalan kuma de ye min sɛbɛnnen don ka bila kuranɛ y'a fɔ hadisa y'a fɔ min sɛbɛnnen don an ɲɛkɔrɔ an b'o de lajɛ ka segin a kan bamanankan na yaasa e bɛ se k'a faamuya wa baara in yɛrɛ ye waati la baara ye a t'an pɛrimete kuma bɛɛ an bɛ fɛn o fɛn fɔ k'a bɔyɔrɔ d'a kan o yɛrɛ de kama an b'a fɔ ko ni maa min ma min faamu walima i b'a fɛ ka ɲɛɲinini kɛ halisa ka taa fɛ yaasa dɔ ka fara i ka faamu k'a la i bɛ se k'an wele 76 65 64 00 an bɛ nimero di bɛɛ lajɛlen ma yaasa ka eh, faamuya jiidi walima ka bilasiralikan dɔ di min n'o ma sɔrɔ arajo la ala ka faamuya ko ɲuman di o tɛmɛnen kɔfɛ tɛnɛn o tɛnɛn ni an ma dɛsɛ an bɛna o kɛrɛnkɛrɛn ni arajo dirɛti ye ka tila ka telefɔni labila yaasa limanaw bɛ se ka weleli kɛ o kɔnɔna la o kɔni o ye arajo ta ye wa sanga ni wagati n'i ye weleli kɛ nimero in na i ni alimami jire bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ala ka faamuya ko ɲuman di o la jogo baabu kɔnɔ an ye fɛnba wɔɔrɔ de fɔ fɛnba wɔɔrɔ min n'i y'olu lasaniya i jogo ɲana i jogo kɛra ala sago ye a fɛn fɔlɔfɔlɔ o de ye taharatu lisan i nɛnkun saniyali ye ni nɛnkun saniyali fɔra o kɔrɔ ye tiɲɛ fɔ layidu fɔ kuma ɲuman fɔ kuma minnu ye ka ala kosuma ka ala tanu kuranɛ kalan olu bɛɛ lajɛlen ye nɛnkun saniyalanw ye o kɛrɛfɛ ani o ɲɛ kuntilenna na fɛn minnu bɛ yen ni o ye fɛn nɔgɔlenw ye nɛn ka hakɛ la n'o ye tiɲɛ tana wale ɲuman fɔ kuma ɲuman fɔ tana olu bɛna jɔ o ɲɛ ma o kɔrɔ ye ko i k'i da bɔ olu la kana sɔn olu ka kɛ i nɛn ɲɛnajɛlan ye ala ka faamuya ko ɲuman di ka kɛɲɛ ni an ka nin wagati ye ni an ko k'an bɛ kuma nɛnkun saniyali kan an bɛ don bakurunba fɔlɔ min kɔnɔ ni mɔgɔ caman ka teli k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ bi o de ye sha'iatu rimɛri fɛn min kumakan min ni bɔyɔrɔ t'a la walima a bɔyɔrɔ dɔnna nka sɛgɛsɛgɛli ma kɛ a la k'a tiɲɛ n'a nkalon dɔn o kumaw bɛ talon talon maaw b'a lakali lakali ɲɔgɔn ye n y'a mɛn n y'a mɛn n y'a mɛn u b'o o kumakan minnu talon talon u ni ɲɔgɔn cɛ o ye kuma ye maa kan k'i farati a la kana sɔn o ka kɛ i ka lakalita ye ka caya sabula a jurumu ka bon jurumu belebeleba b'a nɔfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ jurumu yɛrɛ bɛɛ kɔfɛ a bɛ tiɲɛni min kɛ o nɔ ka bon an ka sosiyete kɔnɔ an ka sigida la a nɔ ka bon du kɔnɔna la a nɔ ka bon hali jamanako la hali diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ n'a min ko k'a bɛ tiɲɛni kɛ a ka tiɲɛni tɛ dan tiɲɛni fitinin ma i bɛ t'a sɔrɔ min b'a kumaw cari ka kuma ninnu a sindibaga maa fɔlɔfɔlɔ min bɛ kuma in fɔ yaasa kuma in bɛ munumunu mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o tigi ka laɲini ye tiɲɛni min y'a la a tɛ dan o ma a tɛ dan o ma a bɛ tiɲɛni wɛrɛw kɛ min ka jugu ka tɛmɛ ale bɛ ka min laɲini kan A lakɔlɔsila kabini nabi ɲumanw ani cidenw ala ka maa ɲuman fɔlɔ minnu n'olu y'an kɔn nin diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ a lakɔlɔsila k'a fɔ nin kuma talon talon ta ninnu n'o a bɛ fɔ a ma tubabukan na ko rimɛr a kɛra olu de fɔlɔfɔlɔ la olu de ye victime fɔlɔw ye minnu n'u lajarabila n'a ye minnu ni olu y'a sɛgɛn n'a tɔɔrɔ kɛ ka d'a kan olu bɛ ala ka diinɛ lase min na n'o ni maaw kɔnɔ ta ma kɛɲɛ u bɛ nkalon jugu da u la o nkalon u b'o talon talon u ni ɲɔgɔn cɛ Wa fo ka taa se silamɛya fajiri kɛnɛ yengeli ma silamɛya nana kumana min na kira muhamad fɛ sɔlɔlahu alaihi wa sallam a yɛrɛ ye nin degunbaw de kɛ degun minnu ni makankaw tun b'a kumakanw talon talon u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ nkalon juguw d'a la nin bɛɛ lajɛlen ye eh, diinɛ kɛlɛ sira dɔ ye wa a dɔw bɛ yen minnu bɛ kɛ eh, politiki siraw fɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu bɛ kɛ eh, duguko la dɔw bɛ yen minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛn ni adamaden dɔ ye ka se ka a danbe ka a lanɔgɔ k'a danbe lagosi o n'a ɲɔgɔnna caman a tɔɔrɔyaw ka ca a kumaw ka ca a kun fana ka ca nka a mana kɛ a fɛn o fɛn ye ni a kuma ser'i ma e kan ka mun de kɛ n'a kuma ser'i ma i kan ka mun de kɛ o ye solution ye ni ala sɔnn'a ma walanda in ti ban fiyewu fo an ka o solution di nka ka kɔn o ɲɛ kɔlɔlɔ min b'a la ani min fɔra a la ala fɛ ani kira fɛ sɔlɔlahu alaihi wa sallam an bɛna olu de di siga t'a la silamɛya ye diinɛ de ye min n'a bɛ an dɛmɛ an ka se ka an ka adamadenya kɛ lafiya la an ka balo ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ an ma ɲɔgɔn tɔɲɔ an ma ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ ka sɔrɔ an ka balo a bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ lafiya kɔnɔna la o de la silamɛya ma ɲina fɛn o fɛn bɛ se ka adamadenw sɔrɔ tɔɔrɔya sira fɛ silamɛya ma ɲina a si kɔ fo a ka

a bɛ an nɛnkun don a la bɛɛ b'i nɛn don a la bɛɛ b'i ta fɔ a la kumana min na rumeur bɛ na n y'a mɛn n y'a mɛn kuma bɛ s'aw ma kuma min ɔ a bɛ aw da don a la ala yɛrɛ ko ten ko i talakawnahu a bɛ kuma in bɛn ɲɔgɔnya n y'a mɛn n y'a mɛn bɛ fɔ e ɲɛna ɔ e yɛrɛ bɛ a bisimila ka ɲa e yɛrɛ bɛ da a la e yɛrɛ bɛ a sɔn ji la e yɛrɛ b'a fɔ ko e fo tan i b'a bɛn ɲɔgɔnya ni bɛn ɲɔgɔnya cogo ɲuman ye ka a bisimila ka ɲa aa ko kumana min na aw bɛ k'o kɛ bi alsinatikum a bɛ k'o kɛ ni a nɛnw ye a yɛrɛ b'aw nɛnw don a la wa taquluna bi afwahikum a b'aw dalakumaw fara a kan ka a sɔn ji la ka a tɔ pari ka taa fɛ k'a masiri k'a kɛ cɛn ye maaw ɲɛkɔrɔ ka taa sɔrɔ cɛn tɛ ma laysa lakum bihi ilmun ka taa sɔrɔ dɔnniya sabatilen tɛ aw bolo kumakan in na k'a fɔ ko cɛn don wa tahsabunahu haynan aw bɛ k'o de jate fitini ye wa huwa inda allahi azim ko o ye belebeleba ye ala bolo ala ti jɔ a la munna ala ye nin fɔ suratu nuru kɔnɔna la nin aya yɛrɛ jiginna sababu dɔ de la sababu de bɛ na ni kuma ye kuma dɔ i t'a sɔrɔ a nana kuma dɔ de senfɛ siga t'a la silamɛya histoire kɔnɔ silamɛya tariku la ko dɔw tɛmɛna minnu ni olu kɛra la ala sababu ye ala ka nin kumakan in jigin o ye jumɛn ye lakali cogo dɔ la a bɛ fɔ ko kira den dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ibrahim ibrahim ba ye mariya ye mariyatul kibtiya kibtika don o mariya o ye kira muso ye ɔ a ye den min sɔrɔ ibrahim u tora u bɛ to ka kuma dɔ munumunu den in na ka siga don a la dɔw b'a fɔ ko den in finna dɔw b'a fɔ ko den in ni kira ma bɔ u tora u bɛ kuma in yɛlɛma yɛlɛma yɛlɛma fo ka taga kɛ ka siga yɛrɛ don kira den na k'a fɔ ko kira den tɛ a b'u da ten da o kuma jugu carinen ala bɛ ka o kuma jugu de fɔ kuranɛ kɔnɔ suratu nuru kɔnɔ tan cogoya la ala ye aya jigin ka an ba mariya ka a lajɛya k'a yira k'a fɔ ibrahima ye kira den ye u bɛ ka nkalon de d'a la o ye lakali cogo dɔ ye min n'o o ye kojuguba nkalon dalen kira muso dɔ la ka taa sɔrɔ ahalibetu ka ɲɛfɔcogo la kira muso si tɛ yen nabi ɲuman muso si tɛ yen min n'a bɛ se ka tuhuma ni wale jugu ye jɛnɛya sira kan sabula ala ye olu olu garanti nabi ɲuman a ka nasilo a bɔkolo yaasa ka olu saniya olu saniyali bɛ bɔ jumɛn na o de ye k'a fɔ nabi ɲuman muso ti jɛnɛya kɛ fiyewu nabi ɲuman muso bɛ kɛ kafiri ye nabi ɲuman muso bɛ se ka kɛ a bɛ boli sɔn nabi ɲuman muso bɛ se ka kɛ nafigi ye a bɛ nabi ɲuman janfa nabi ɲuman muso bɛ se ka don jahanama kɔnɔ i n'a fɔ ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ cogo min nka nabi ɲuman muso tɛ jɛnɛya kɛ fiyewu kira somɔgɔw de ye o fɔ nabi ɲuman musow la wa nin aya in jigin sababu dɔ la lakali cogo wɛrɛ la a y'a yira k'a fɔ silamɛya histoire kɔnɔ an ba aisha n'o ye kira muso aisha ye abubakar denmuso don min na u ye nkalon da a la jɛnɛya nkalon aya in jiginna ka ale fana lajɛya k'ale saniya k'a fɔ ko a ma jɛnɛya kɛ u kana jɛnɛya nkalon da a la ɔ o nkalon munumunu cogo u ni ɲɔgɔn cɛ ala bɛ ka o de lakali o ye tafsiru in eh, sababu nuzulu filanan ye min ɲɛfɔla a la wa min bɛ lakali ka caya o de ye filanan ye an bɔra ka min fɔ sisan an ba aisha lajɛyali o de la ala ko ko a bɛ ka kumakan in ta k'a bɛnɲɔgɔnya bɛnɲɔgɔnya cogo la min ni nkalon man ka minɛ ten nkalon bɛ fɔ e ɲɛna dɔrɔn e bɛ sin ka da o la a mana fɔ dɔrɔn e bɛ sin ka da a la ten a mana fɔ ko karisa ye nin kɛ dɔrɔn e bɛ sin ka da o la ten a tigi danbe tiɲɛna i mago t'o la e tɛ miiri o la a tigi lamɔgɔ jɔyɔrɔ min b'a bolo a ka sigida la jɔyɔrɔ min b'a bolo a ka jamana kɔnɔ jɔyɔrɔ min b'a bolo diɲɛ kɔnɔ ni o jɔyɔrɔ kalifalen don maa min na n'o ye nin ɲɔgɔnna wale jugu kɛ o kɔlɔlɔ bɛ bin jumɛn kan fɔlɔ e t'o lajɛ e ka sira t'o la e mago t'o la e bɛ sin k'a ye ten ko nkalon min dara a la kuma min fɔra a ka ko la a kuma tiɲɛ n'a nkalon e t'a dɔn i bɛ sin ka da o la ten ala ko ko an man ka kow bɛnɲɔgɔnya ten ni kumakan fɔra dɔrɔn ka sin ka da a la ayi o tɛ silamɛ ka kɛwale dɔ ye ayi surtout surtout kuma min ye kuma jugu ye ni kuma jugu fɔra kana girin ka da o la dɛ n'a fɔra ko ko mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ faga mɔgɔ faga mɔgɔ faga ye fɛn belebeleba de ye min n'a jurumu ala ko k'a ti yafa fiyewu ko maa o maa n'i y'i tugu ka silamɛ faga n'i y'i tugu ka silamɛ faga i sara ye jahanɛmɛ de ye o bɛ kuranɛ kɔnɔ ɔ ni mɔgɔ min ye o ɲɔgɔnna kuma dɔ fɔ ko dɔ ye dɔ faga e sinana k'o mɛn dɔrɔn ka sin ka da o la ten dalu foyi ma ye kuma in na foyi foyi tɛ e bolo i m'a kuma sɛgɛsɛgɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka kuma ma bɔ a kan ka a fɔ ko anw y'a sɛgɛsɛgɛ ka taga a ye k'a fɔ ko tiɲɛ don e sinana ka da a la ten o de bɛ an fɛ yan ka caya ala k'an kisi a ma n'i dara a la kabini yen i ye jurumu ɲini ka a kɛ i yɛrɛ kan jango ka tila k'i da don a la e fana kɛra sababu ye maa wɛrɛ ka bɔ a kalama sabula i y'a lakali i y'a lakali i y'a cari i y'a dɛmɛ carili la surtout an ka diɲɛ laban wagati in na réseaux sociaux komi tile bɔlen filɛ nin ye whatsapp kan u bɛ sin k'a ci e ma dɔrɔn e fana bɛ sin ka a layɛ ten ko jire ka nimero bɛ ne kun i bɛ sin k'a ci ne fana ma ten o la e sababu la ne bɔra a kalama i ye jurumu sɔrɔ i sababu la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ bɔ a kalama i ye jurumu sɔrɔ i cogo dɔn a la n'a message ser'i kun a to i kun yen a to i kun dɛ a dan i ka nimero kɔnɔ yen ni i bɛ se yɛrɛ ka tɛmɛ o bɛɛ kan i bɛ sin k'i bolo digi a kan ten ka a bila ɲamaminɛn kɔnɔ i b'a bila poubelle kɔnɔ o bɛ k'a effacelen ye o ye i lafiyalen ye a jurumuko la ayi e kɔni e tɛ jurumu sɔrɔ a la tugun sabula a kɛra cɛn ye sa o a kɛra nkalon ye sa o e kɔni m'a cari o tuma na i tɛ jurumu sɔrɔ kumakan minnu kan ka cari fo mɔgɔw ka o ni kumakan carinbaliw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ni kunnafoni kɔni ser'i ma k'a fɔ ko dɔ de ye kojuguba dɔ kɛ en tant qu'i ma d'a ma sɛgɛsɛgɛli de m'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don kumakan in to min don a tɛ se ka yɛlɛma kana sɔn fiyewu i ka kɛ o kumakan caribaga ye ayi kana to fiyewu e k'o kumakan cari kana sɔn fiyewu u ka tɛmɛ i ka sira fɛ ka diɲɛ diɲɛ lasɔrɔ ala ka faamuyako ɲuman di wa ala ye o de fɔ k'o ye kojuguba de ye ale ala bolo nka kuma caman mɔgɔ minnu yɛrɛ b'a kɛ olu bɛ jɔn a la ala ka faamuyako ɲuman di o de kama o kumakan minnu filɛ nin ye ni o b'an lasɔrɔ ala ye mun de fɔ ka na solution di an ma aya taalen ɲɛfɛ ala ko ya ayyuha alladina amanu aw maa minnu filɛ nin ni aw limaniyala aw silamɛw

maninkaw ka kuma a y'a bila gwɛ rɔ a y'a bila jɛ la c'est-à-dire a y'a da kɛnɛ kan ka sɛgɛsɛgɛli boli a kan k'a yira k'a fɔ nin kuma in ye tiɲɛ ye walima nkalon don aa ni e tɛ se o la ni e tɛ se o la dɔrɔn i sen bɔ a la i sen bɔ a la dɛ n'i kɔni tɛ se o la n'o dɔnniya t'e la o fɛɛrɛ t'e bolo i sen bɔ a la dɛ aa karisa ye wari suɲɛ a ye wari suɲɛ e ɲɛna wa wari dira a ma e ɲɛna wa i bɛ mun dɔn a la i ka mun b'a la o tuma na i da bɔ a kuma la i cogo dɔn kana jurumu ɲini ka kɛ i yɛrɛ kan o tuma na i cogo dɔn a kuma la ni e kɔni tɛ se k'a sɛgɛsɛgɛ k'a tiɲɛ n'a nkalon dɔn i da bɔ a la min ka ɲi i ma ani min da ka di i la o de y'o ye ala ko ko fatabayyanu ko a ye kuma in bila kɛnɛ kan a k'a tiɲɛ n'a nkalon woloma ko n'aw m'o kɛ dun an tasibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ko ni aw m'o kɛ bɛɛ ko aw bɛna maa dɔw a bɛna u sɔrɔ ni juguman ye a bɛna juguman kɛ maa dɔw la bijahalatin k'a sɔrɔ aw t'a kalama fiyewu k'a y'u tɔɲɔ a t'a kalama k'a y'u tɔɲɔ a b'u tɔɲɔ o denbaya joli joli de bɛ yen o maa joli joli de bɛ yen dugu kɔnɔnaw la du kɔnɔnaw la nkalon jugu dɔ talon talon la ka da u la f'a dɔw taara u kun fɛ u ni maaw cɛla tiɲɛna u ni maaw kɛlɛla maaw y'u kɛ kɛrɛfɛdenw ye tagalen ɲɛfɛ a nana dɔn k'a fɔ ko nkalon ne dara a la bɛɛ kunmasulila u ye bɛɛ malola u ye o y'a sɔrɔ kuma in bɛ talon talon ka s'aw ma kuma min n'aw tun y'a sɛgɛsɛgɛ a tun tɛ se o la n'i dɛsɛla sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ la i t'a to yen wa ni e kɔni ka balo de gulonnen tɛ kibaru jugu la ne ko i ti a kibaru ye k'a to yen wa k'i yɛrɛ lafiya ala ko ko n'a ma a sɛgɛsɛgɛ a bɛna taga baga dɔ ma k'a sɔrɔ a t'a dɔn ɔ n'aw bagal'o ma k'o tɔɲɔ k'a sɔrɔ aw t'a dɔn o tuma na tuma na min na a bɛ taga bɔ a kalama ee ko a ye min kɛ a bɛ nimisa o la dɛ a bɛ kɛ nimisa jugu ye a bɛ kɛ nimisa ye nafa tɛna sɔrɔ a ka nimisa in na yɛrɛ sabula a b'a sɔrɔ dɔw taara ka ban dɔw ka teli o ye teliya dan ye ayi dɔw kɔni filen ni galama ka ci ɲɔgɔn na ka ban o y'a bannen o y'olu taalen de ye olu kɔni bɛ taa u tɔ la dɔrɔn o b'a sɔrɔ u sigila baroda fɛn o fɛn na u ye o tigilamɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ u sigila baroda o baroda la u seginna a kuma kan ɔ kɔfɛ o ko bɛ taga kɛ nkalon ye a ko kɛlen kɔ nkalon ye ale tun tɛna a fɔ tugun k'a bɛ segin a sigila yɔrɔ min k'a fɔ ko karisa ye nin kɛ karisa ye nin kɛ k'a bɛ taga segin k'a tigi lajɛya k'a fɔ ee ja nkalon dara a la an filila ayi u t'o kɛ fiyewu jɔnkala o ka gɛlɛn adamaden ni ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan ala ka faamuya ko ɲuman di o la ala ye solution fɔlɔfɔlɔ min fɔ o de ye an ka ko dakɛnɛmaya ni fasiki nana ni a ka kibaru jugu ye ɔhɔn i bɛna fɔ ko fasiki de ye jɔn ye kana fasiki kɛ mɔgɔ dɔ ye dɛ ayi ayi mɔgɔ dɔ tɛ o e ka mɔgɔ dɔ to yen e yɛrɛ de b'i jija e kana kɛ fasigi ye ayi kana miiri maa si la kana miiri i sigiɲɔgɔn la kana miiri i balima la kana miiri i fa la kana miiri i ba la mɔgɔ kana miiri k'a den ye fasigi ye ayi a miiri e yɛrɛ la fɔlɔ E yɛrɛ kana kɛ fasiki ye ka kuma dɔ doni mankutu tiɲɛ kuma dɔ k'a doni ka yaala n'a ye k'a lakali yɔrɔw la e ka a suma i yɛrɛ la ɔ ko n'i y'o waleya kɛ dɛ ala ko ko tɔw kɛ e kunbɛ ɲɔgɔnya ni jumɛn ye o de ye ko i bɛna o fasigiya kuma fɔ kuma min ko maaw k'i dalakan sɛgɛsɛgɛ i bolo ɛ n'i y'a mɛn i bɛ taga dɔ mankutu tiɲɛ k'o tɛ silamɛ ye n'i y'a mɛn i bɛ taga siga don maa dɔ ka silamɛya kɛcogo dɔ la walima i bɛ taga siga don mɔgɔ dɔ ka kira ko sallallahu alaihi wa sallam kira kanu kama mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kira kanu jira ni mawuludu kɛli ye kira kanuna jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ min ka bon ni mawuludukɛlaw ye ɛ ala n'a kun ye mawuludukɛlaw ja walahi u b'u ka waajulu kɛnɛ sigi fo k'a wuli kira tɔgɔ tɛ fɔ wa waajulu dagalen don waajulu ka ɲi maa si tɛ se k'a fɔ k'u ye haramu kɛ nka u ye kira tɔgɔ min wele a la o kɛlɛ de b'u da la n'o kumakan ninnu nana se i ma fatabayanu an k'a da kɛnɛ la an k'a tigi sɛgɛsɛgɛ yali mawulidu ma ɲi ala de y'a fɔ wa la ala m'a fɔ kuranɛ bɛɛ a t'a kɔnɔ kira de y'a fɔ wa la kira m'a fɔ hadisa bɛɛ kira ma kuma a kan k'a fɔ ko mawulidu ma ɲi ko maa kan'a kɛ o tuma na jɔn y'a fɔ nin aya in bɛ boli nin bɛɛ lajɛlen de kan ala ka faamuyako ɲuman di diinɛ kuma subhanallah ala ka an ci ɲuman na dɔrɔn diinɛ kɔnɔ fasigi caman de bɛ yen diinɛmɔgɔw nɔfɛ diinɛmaw maa minnu bɛ diinɛ kɛ ni sɛbɛ ye maa minnu bɛ alako kɛ ni kɔnɔnajɛlenya ye fasigi caman de bɛ olu nɔfɛ su ni tile k'u tɔgɔ tiɲɛ k'u mankutu tiɲɛ wa u tɛ se u la u tɛ fara u la o camanba de bɛ diɲɛ kɔnɔ o setanɛ ni o setanɛ denw bɛ yen olu bɛ bila alamɔgɔw la k'u kɛlɛ o tɛ sisan ko ye dɛ ala ka laada don kabi ala ye nabiɲumanw cili daminɛ ani cidenw olu bɛ nin degun in de kɛ wa o de ye diɲɛ laada ye ala ye diɲɛ dan ni nin laada ye kabi nabila adama bɛ na sitanɛ t'a nɔfɛ wa ɔ o cogoya kelen de don fo ka se bi ma fo sitanɛ dɔw de ka sɔrɔ yen minnu bɛ bila alamɔgɔw la k'u nege bɔ k'a fɔ k'u bɛ nkalon juguw da u la yaasa mɔgɔ kana gɛrɛ u la yaasa mɔgɔ kan'u lamɛn ɛ n k'u y'a fɔ kira ma ko kira ye fatɔ ye maa hakili bɛ bonya ni kira muhamadu ye sɔlallahu alaihi wa sallam nka fatɔya nkalon dara a la jɔnniw fɛ kafiriw o de kama ala ye solution di an ma yarabi ala ka solution in nɔgɔya an ye ala ka walanda in kɛ sababu ye an ka se ka an ta n'an bila dɔn ni kuma jugu dɔ sera an ma an b'a minɛ minɛcogo jumɛn na yali an bɛ da a la de wa yali an bɛ kɛ sababu ye k'a cari de wa walima an b'a kɛ cogo di ala k'a kɛcogo ɲuman jigin an kɔnɔ o kɔfɛ fɛn filanan min bɛ yen ni kuranɛ ye o kankari da an ye o de ye an ka silamɛw u ka gindo mara silamɛw ka gindo marali o y'an ka diinɛ ko dɔ ye min ye wajibi ye an kan silamɛ ka gindo kan ka mara dɛ ni kumakan dɔ fɔr'i ye kumakan in yɛrɛ cogoya kama e bɛ se ka kumakan in miiri ka a bila cogoya dɔ kɔnɔ n'a kɛra tiɲɛ ye o kɔrɔ ye k'a tigi ka gindo de don awɔ ni vocal dɔ munumununa k'a fɔ ko kari kumakan de filɛ nin ye a bɛ ka kuma mɔgɔ wɛrɛ de fɛ a bɛ ka kuma min fɛ gindo de kun don a n'o tigilamɔgɔ cɛ nka o y'o gindo in ta ka a kɛ diɲɛ kungo ye k'a cari diɲɛ kɔnɔ o tuma na n'i y'o sɔrɔ i b'o gindo cari diɲɛ kɔnɔ wa e yɛrɛ bɛ o kunnafoni tɔ jɛnsɛn ka taga la mumini gindo bɔrɔtɔli o ti daga ayi ayi gindo bɔrɔtɔ o tɛ silamɛ ka baara ye ala k'an kisi o ma wa maa si de tɛ farifoni sɔrɔ maaw gindo bɔrɔtɔli la fo e yɛrɛ don dɔ la i yɛrɛ ka taga bali i gindo la a bɛ diɲɛ fɛ ka taa ala k'an to sutura la ko kira b'a fɔ ko law takashaftum lama tadafantum ko n'aw bɔra ɲɔgɔn gindow kalama ko ala aw tɛ ɲɔgɔn su don tugun adamadenw ni gindo de don siga t'a la u ni gindo don gindo camanba dɛ surtout an ka nin diɲɛ laban waati in na maaw bɛ kuma bɛɛ fɔ ɲɔgɔn kɔfɛ kuma dɔ la a bɛɛ t'i jugu ye dɛ maa dɔ b'i kɔrɔfɔ n'i y'i kɔ don ka ban o b'i kɔrɔfɔ bima azal an yani hurmiyatihi o ti fɛn dagalen dɛ haramu don a bɛ jurumu sɔrɔ wa a bɛ taga janɛmɛ la yɛrɛ ni a ma tuubi ka segin ala ma siga t'a la n'i n'o jurumu sera ala ma i ye kungoba sɔrɔ dɛ nka n bɛ fɛ ka yɔrɔ min fɔ dɔrɔn gindo min bɛ a tigilamɔgɔ n'i cɛ kana gindo cari ayi o ti daga o ti fɛn dagalen ye o ti fɛn dagalen ye a bɛ daga adamaden ye i ka juguman de da kɛnɛ kan condition min na kuranɛ y'o fɔ o de ye ni maa dɔ y'i tɔɲɔ maa tɔɲɔnen o tuma na e tɔɲɔna min y'i tɔɲɔ a y'i tɔɲɔni min kɛ k'o da kɛnɛ kan o o tɛ baasi ye o tɛ baasi ye ayi o tɛ haramuya fiyewu ɛ n k'o de kama maa minnu ye kira somɔgɔw tɔɲɔ sahabaw la kira jɛɲɔgɔnw na kira fatulen kɔfɛ kira jɛɲɔgɔn dɔw ye kira ka du ci o de la o ko bɛ lakali o ko kuranɛ yɛrɛ y'an kalan o de la kuranɛ ye maa tɔɲɔnen jumɛn de ka tɔɲɔ to yen k'a ma lakali nabila yusufa nabi ɲuman de don yusufa ye nabi ɲuman de ye wa nabi ɲuman den don a fa yakuba ye nabi ɲuman ye a mɔkɛ isahaka o ye nabi ɲuman ye o fana fa n'o ye a tulomasama ye ibrahima o fana ye nabi ɲuman ye n'i ko k'i bɛ yusufa ninnu fɔ a n'a balima ninnu i b'a fɔ ko nabiɲumanya ladɔn nabiɲumanya ladɔn o du nka u ye yusufa hasidiya hasidiya juguya fɛ u taara u balima k'a fili kɔlɔn kɔnɔ hasidiya fɛ u juguyal'a ma nka ala nana yɛlɛmaw kɛ yusufa bɔra kɔlɔn kɔnɔ ɔ olu yɛrɛ nana tuubi don dɔ la ala sɔnna ala yafar'u ma u tuubilen kɔfɛ ala yafar'u ma ɔhɔn yusufa yɛrɛ yafar'u ma u fa yakuba yafar'u ma yɛrɛ o ye yafa dan ye o kɔrɔ ye di jurumu t'olu la tugun nka u ye u balimakɛ tɔɲɔni min kɛ ala m'a to yen fiyewu fo ala y'a lakali k'a yira k'a fɔ ni maa dɔ ye maa dɔ tɔɲɔ o kɔni o tɔɲɔni bɛ lakali tɔɲɔni bɛ lakali dɛ ka mɔgɔ tɔɲɔ n'i ye maa tɔɲɔ dɔrɔn o bɛ lakali ɔ o tɔɲɔni ni o sera kira yɛrɛ ka du ma dun kira tɔɲɔna salalahu aleyhi wa alihi wa salam sahaba dɔw fɛ u y'a ka denbaya tɔɲɔ a yɛrɛ fatulen kɔfɛ o la dɔ fana bɛna file fiyɛ yen ko o kuma kana fɔ ɛ ni tɔɲɔ tɛ sirifuw tun bɛ ba tigɛ wa ayi ni makan kun ka di u la walahi u ti cari u ti jɛnsɛn makan ma diya u la de arabu y'u tɔɲɔ arabu nafigi minnu tun bɛ kira nɔfɛ u y'u tɔɲɔ u y'u kɛlɛ u y'u faga kira ma kɔ don fiyewu kira ma fatu fiyewu f'u k'a denmuso fɔlɔ faga fatimatu zahara o kɔfɛ u ye seyidina ali faga o kɔfɛ u ye hasan faga o kɔfɛ u ye huseini faga olu tɔɲɔna de o de la olu ka tɔɲɔ bɛ lakali ala ka faamuya ko ɲuman di donc o yɔrɔ o yɔrɔw de la maa min n'a ye tɔɲɔni kɛ o tɔɲɔnikɛla o ka ko bɛ lakali ala ye sira di ko k'o de ta lakali o de la ala ko ko inna allaha la yuhibbu jahara bisu illa man zulim ko ala t'a fɛ an ka kojuguw lakali fo n'a kɛra tɔɲɔni ye aa ni maa tɔɲɔna ko o ka kan ka lakali sabula n'o ma lakali tɔɲɔnikɛla o ka tɔɲɔni tɛ segin o bolo tɛ wuli ka bɔ a ka tɔɲɔni na o kira somɔgɔw tɔɲɔni de y'a to ɛɛ o lakalibaliya o de y'a to mɔgɔ dɔ bɛ jalagɛlɛya sɔrɔ an ka nin diɲɛ laban tile in na ka maa dɔ ye ala bolo k'a ye a bɛ kira n'a somɔgɔw fɛ a bɛ kira n'a somɔgɔw nɔfɛ ka jalagɛlɛya sɔrɔ k'i bɛ o tuhuma ni kafiriya ye ni silamɛya bɛ maa la silamɛya ladɔn de bɛ kira somɔgɔw nɔfɛ tugubagaw la mais n ko lakalibaliya kama maaw dadennen ɔ daden de y'a to nafigi ye jagɛlɛya sɔrɔ k'a b'a fɔ k'olu ye kafiri ye o de la anw ti dadennen wa diinɛ kuma la maa min bɛ k'a fɔ peut-être i t'a dɔn de n'i tɛ ne dɔn alimami jire don ɔ ni o fɔra n dɔnbagaw bɛ n dɔn diinɛ kuma la n ma fɛn wɛrɛ kɔni fɔ diinɛ kuma la anw t'a dɔn siran ye min ye jango an ka siran ayi anw t'o dɔn fiyewu sabula an ye diinɛ kalan maa minnu bolo o maa kelen t'a la fo k'a sɔrɔ o seyidu suyala de diinɛ in a tiɲɛ walawalali la an'a tiɲɛ kɛlɛ la seyidina ali fagala mun don sabula a ye tiɲɛ de minɛ hasan fagala mun don huseini fagala nin bɛɛ lajɛlen fagala mun kama sabula u tun b'a fɛ u k'u daden u tun b'a fɛ u ka to yen u ka tiɲɛ to yen u ka nkalonko lapasa u ko u tɛ u ti sɔn o ma u bɛ saya ta olu ti jɛn n'a ye fiyewu diinɛ ka nɔgɔ olu ɲɛna ko olu m'u se kɛ ne tugulen kɔ olu kɔ bagabagakan dɔ lasirannikan dɔ e bɛna i ka foli de tigɛ a la ka na ne fo yɛrɛ jumɛn ɲɛ minnu a an tilal'o la a mɛnna donc diinɛ kɔnɔ fɛn min bɛ yen n'o bɛ bonya diinɛ maa bolo o de ye ala ye subhanahu wa ta'ala o de la an seliko mugan ni tan an b'a fɔ cogo di Allahu akbar ala de ka bon a bɛɛ ye ala ka bon ni e ye a ka bon ni ne ye a ka bon n'an faw ye a ka bon n'an baw ye ala de ka bon n'an ka faama ye ala de ka bon ni an ka kaso ye ala de ka bon ni faali ye ala de ka bon ni marifa ye marifa daburu jɔlen i la ala de ka bon sabula adamadenni ale man'a fɔ k'a b'i tɔɔrɔ a ka tɔɔrɔ ye sanga ni waati de ye a dan ye o de ye sabula ni a y'i tɔɔrɔ ni tɔɔrɔ sera hakɛ dɔ la tɔɔrɔ bɛ wuli n'a ma wuli n'ale bolo dɛsɛli ye a bɛ wuli ni e saya ye sabula ni e sara a tɛ se k'i tɔɔrɔ tugun n'i sara i t'ale bolo tugun i ti diɲɛ kɔnɔ tugun i ni tɛ to ale bolo i ni tɛ mara ale bolo donc a tɛ se k'i tɔɔrɔ tugun o y'ale ka tɔɔrɔ bannen o y'e ka badabada nɛɛma de daminɛnen ye o kuma na ale min bɛ ɲɛnamaya la ale fana bɛ ka ala ka ɲangata de kɔnɔ sa f'a bɛ taga sa kuma min ala bɛ taga a kafiri terefa janɛmɛ kɔnɔ ala k'an kisi janɛmɛ ma o de la ni i y'o dɔn ka ban diɲɛ kɔnɔ i bɛ siran mun de ɲɛ mun de b'e siran tugun ala k'an kisi siran ma ala ka diinɛ dɔnbaga ni siran man kan an t'a dɔn siran ye fɛn min ye ala ka diinɛ kɔnɔ ala ka faamuya ko ɲuman di donc silamɛya kɔnɔ a tɛ ɲa an ka mumini ka gindo bɔrɔtɔ o ti ɲa an b'an hakili t'o la ni kumaw talon talonna ka se an ma an kan ka a minɛ minɛ cogoya min na an bɛ a cogo dɔn n'a taga bɛn mumini dɔ ka gindo ma a bɔrɔtɔli o tɛ daga ye ala ka faamuya ko ɲuman di o tɛmɛnen kɔfɛ an ka to an b'an ɲɛ la ɔhɔn kana sunɔgɔ dɛ aa kana sunɔgɔ juguw de bɛ an na an bɛɛ lajɛlen jugu b'an an bɛɛ lajɛlen na kuma dɔ la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jugu la kuma dɔ la an juguw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o kuma na e k'a dɔn dɔrɔn jugu min b'i la i jugu ye maa min ye e k'o dɔn surtout n'i kɛra diinɛmɔgɔ ye e k'a dɔn i jugu bɛ yen min tɛ i diinɛmɔgɔ ɲɔgɔn ye i jugu bɛ yen dɔ bɛ yen o t'a fɛ ka silamɛya yɛrɛ de mɛn e m'a fɔ k'e ye silamɛya taabolo dɔ de mɔgɔya e m'a fɔ k'i ye tijaniya nin m'a fɔ k'a ye kadiriya dɔ in fana m'a fɔ k'ale ye shiyaya nin m'a fɔ k'ale ye sunamɔgɔya nin ko k'ale ye wahabiya ye a mana k'a fɛn o fɛn ye i komi aw bɛɛ de foroba tɔgɔ ye silamɛ ye dɔ de ko k'a t'a fɛ ka silamɛ yɛrɛ de ye fiyewu f'i e k'o dɔn i ka kunun i ɲɛ ka yɛlɛ donc maa min t'a fɛ ka silamɛya ye fiyewu n'o ko k'a bɛ silamɛ dɔ kɛlɛ o mago t'a la k'a fɔ i bɛ nin kulu la i bɛ nin kulu la o bɛ silamɛya bɛɛ lajɛlen de kɛlɛ o tuma na o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka kuma dɔ cari silamɛya kulu dɔ tɔgɔ la yaasa k'olu nege bɔ yaasa k'olu latiɲɛ o ye kafiri ka baara de ye Maa min tɛ silamɛya yɛrɛ fɛ fiyewu o de bɛ silamɛya tɔgɔ tiɲɛ o la n'a b'a tɔgɔ tiɲɛ n'a y'a tɔgɔ tiɲɛ ko tijaniya bɛ tan o la sa e fana b'i sigi aa ne tɛ tijaniya ye aa jaa tijaniyaw bɛ tan de e fana b'o o kuma carin carin ko o ja o bolo o kɔrɔ ye ko e ɲinanen don i yɛrɛ kɔ i t'i jugu dɔn e kan k'a dɔn hali n'e tɛ tijaniya ye tijaniya tɛ e jugu ye i mana kɛ silamɛya taabolo o taabolo la i kan k'o dɔn i yɛrɛ ye e kan k'o faamu i yɛrɛ ye n'i m'o dɔn o kɔrɔ de ye ko e ti fɛn kalama i ka diinɛ kɔnɔ ala k'an kisi fɛn dɔnbaliya ma dɛ o ye ko cɛjuguba de ye fɛn min ka jugu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan o y'o de ye o de la ennemi en commun bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ aa ah, silamɛya jugu bɛ yen dɛ silamɛya jugu bɛ yen ni silamɛya jugu bɔra anw ni fan o fan cɛ o t'anw sɔrɔ ɛ n k'o de la diɲɛ kɔnɔ e ka diɲɛ lajɛ diɲɛ lajɛ dɔrɔn i bɛ kalan i bɛ fɛn faamu e bɛ diɲɛ yɔrɔ jumɛn dɔn ko silamɛya jugu sera silamɛya taabolo dɔ la ka marifa don olu bolo k'a fɔ k'u ka silamɛya taabolo dɔ kɛlɛ walima u ka maaw faga nkalon kan ni silamɛya tɔgɔ ye e e y'a ye taabolo jumɛn na a ma se taabolo ka fɔ a ma se i ka taabolo dɔ tɔgɔ fɔ o mɔgɔw dɔnnen don o kɔrɔ ye ko a bɛ ɲa minnu ta la dɛ olu de ma fɛn dɔn u ma kalan u ti fɛn dɔn jugu bɛ se k'i nɛgɛn cogo di ka marifa di e ma k'e ka na k'e ka na ne ka misiri ci k'e ka na k'i bɛ na ne ka kaburu ci ko sabula ne bɛ ziyara kɛ k'e ka na ka na ne bɔ silamɛya la ka ne kafiriya ka ne fagali daga jugu bɛ se ka o sɔrɔ e la cogo di n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ fɛn dɔ kalama n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ ko dɔn jugu tɛ se ka don yɔrɔ sɔrɔ o de la ko in kunbɛlan sabanan de ye an ka ɲɛ yɛlɛ an ka an kɔlɔsi an k'an sen da yɔrɔ ni an bolo da yɔrɔ dɔn n'o fɔra dɔ bɛna a fɔ k'ale ma kalan n y'o de fɔ kabi kuma daminɛ la n'i ma kalan n'i tɛ se ka nin ko ninnu woloma a kɛ ala kosɔn i k'i yɛrɛ lafiya n'a kumaw nana a tiɲɛ n'a nkalon a t'i ɲɛsira la a fili pubɛli la ne min bɛ se ka a ɲɛnabɔ a bɛ dan ne la walima ni ne dɛsɛla min ɲɛnabɔli la ne fana b'o to yen i n'a fɔ e y'a to yen cogo min o de y'a minɛ cogo ye o la n'o kɛra a tiɲɛni tɛ bonya n'o kɛra a tiɲɛni bɛ dan so da la n'o kɛra a dabɔlen don silamɛya tiɲɛni min kama o ti sɔrɔ a la n'o kɛra a b'a to a dabɔlen don ka denmisɛnnin minnu fitina ni silamɛya tɔgɔ ye ka marifa don olu bolo ka taga olu jɔ soforokun na u bɛna marifa ci u balima silamɛw la aa n'o kɛra o ko ninnu bɛ dabila sa o ko ninnu bɛ nɔgɔya jamana kɔnɔ foyi t'a kolokolo nin n'a ɲɔgɔnnaw kɔ ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka an ci ɲuman na ala k'a to an bɛ

i tɛna maa sɔrɔ juguya la min ka jugu i tɛna maa sɔrɔ min ka jugu juguya kɔdan bɛ maa minnu ni silamɛw cɛ silamɛ minnu limaniyala ala la ka tɛmɛ yahudiya kan ani kafiri bolisɔnnaw kan ayi olu fila de t'a fɛ ka silamɛya ye fiyewu hali fitinin u t'a fɛ sira si fɛ hali u tɛ se k'a musala dɔɔni awɔ ala de ye an bɛɛ da o ala b'an dɔn de donc kuranɛ mana fɛn min fɔ maa la k'o y'a sɔn ye o b'a la cɔyi kana siga o la dɛ maa si tɛ silamɛya kɛlɛ i n'a fɔ yahudiya bɛ silamɛya kɛlɛ cogo min ɔ yahudiyaw dun teriw dɔnnen don diɲɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ yahudiya jamana min bɛ diɲɛ kɔnɔ o dɔnnen don a teriw dɔnnen don a teri sira bɔra fan o fan fɛ u dɔnnen don u ni jamana minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo diɲɛ kɔnɔ o jamanaw dɔnnen don maa minnu kɛlen don k'u ka diinɛ ko bɛɛ bɛn olu ka faamuya cogo de ma o fana dɔnnen don o tuma na i cogo dɔn dɛ ni e t'i ka diinɛ kalama n'e t'i yɛrɛ kalama diinɛ kɔnɔ ne bɛ n yɛrɛ kalama donc an ka faamuyaw ani an ka kalanw o cogoya de tɛ kelen o de b'a to dɔ bɛ a yɛrɛ bila duguci kumafɔw la ani kumalankolonw ani kutuba kuntanw sanga ni wagati ka silamɛw lafitinɛ ka nkalon juguw tigɛ silamɛw ye i wajulikɛtɔ ne yɛrɛ dabaliya de bɛ ban mɔgɔ bɛ se k'i to waajuli la cogo di ka nkalon tigɛ nkalon tigɛla waajulikɛla nkalon tigɛla ala k'an kisi nkalon ma koyi ka nkalon tigɛ waajulikɛla k'i to waajuli la ka nkalon tigɛ nin bɛɛ eh, ni ala ɲɛsiran tɛ mɔgɔ la a bɛ sɔn ko bɛɛ ma ni maa o maa ti malo a bɛ se ka ko bɛɛ kɛ ala k'an sɔn hakili ɲuman na ala k'an sɔn hakili ɲuman na o la anw ka dɔnniya ani an ni ala cɛla anw b'o de lajɛ maa o maa bɛ ne lamɛn ne ka bonya bɛ a bɛɛ lajɛlen kan n b'u bonya ni fɛn min ye sabula ala ko walakad karamna bani adam ala ko k'a ye adamaden bonya ɛɛ ne lamɛnbaa bɛɛ ye adamaden ne lamɛnbaa bɛɛ adamaden ye ne bolo u kan ka bonya n b'u bonya n ti nkalon tigɛ u ye fiyewu n t'u namara n t'u janfa wa kumala bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ten surtout diinɛ kuma ɲɛfɔla i kan ka kɛ fɔlɔ maa minnu b'i lamɛn i k'u bonya kana nkalon tigɛ u ye kana u lasu ka kɛ maa si juguya kan nkalon kan ala k'an kisi o ma ɛ n'i b'i i lamɛnbaa bonya o ye wajibi de ye i kan o ala de y'a fɔ walakad karamna bani adam ne bɛ kuma arajo de la ne b'a dɔn arajo munumunutɔ maaw fɛ ɛ nin arajo in lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ye silamɛ ye ayi dɔ b'a lamɛn o tɛ silamɛ ye dɔ b'a lamɛn o ye silamɛ ye dɔ b'a lamɛn o ye mumini ye dɔ bɛ yen o ka alako ka bon dɔ bɛ yen o ta bɛ camancɛ la dɔ bɛ yen o ta ka dɔgɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ ka ne lamɛn o tuma na ne taara n ta kɛ o la nkalontigɛ ye ee ala ala k'an kisi ala k'an kisi ɔ o ye arajo ye min ta bɛ fɔ misiri kɔnɔ dun misiri kɔnɔna ye nkalon tigɛyɔrɔ ye e ma se ka nkalon tigɛyɔrɔ foyi sɔrɔ fo ala ka misiri fo juma juma kutuba de y'e ka nkalon tigɛ kɛyɔrɔ ye ala k'an kisi o ma ala ka faamuya ko ɲuman di silamɛya in tɛ yan a bɛ ɲɛnabɔ kalan bɛ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ni ala sɔnna a ma wa ala y'o de fɔ ko maa min ka jugu silamɛya ma ni maa bɛɛ lajɛlen ye o ye yahudiya de ye ani mushirikuw mushirikuw de ka jugu silamɛw ma ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan wa olu de ka baara ye nkalonjuguw carinni ye wa o kɔrɔ ye di mushirikuw ani yahudiyaw olu ka système ye min ye diɲɛ kɔnɔ i b'o ye maa o maa la o y'u ɲɔgɔnna dɔ de ye o ye jumɛn ye kayida dɔ b'u bolo règle générale don i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu ye tubabu kalan kɛ ka caya olu bɛ to k'a mɛn u b'a fɔ ko résultat de bɛ moyen justifier u b'a fɔ ko résultat o bɛ moyen justifier o kɔrɔ ye di jaabi min sɔrɔla o de b'a a daga an ye an ye ko o ko kɛ ka se jaabi in ma o de b'o o daga an ye o tɛ an ka silamɛya la dɛ o tɛ silamɛya la o ye yahudiyaya o bɛ yahudiyaw de bolo ani kafiriw minnu tɛ silamɛya kɔnɔ o b'olu de bolo o kɔrɔ ye di ni ne tɛ e fɛ ka ban a bɛ a bɛ bila ne kɔnɔ k'a bɛ se ka ɲa n ka nkalon da i la yaasa n bɛ se i la k'i kɛlɛ n'o ye o la ni n ser'i la ka ban ɔ nkalon in ti jate nkalon ye ko ye sabula a nkalon nkalon in nafa dɔ sɔrɔla a la a kɛra ka mɔgɔ dɔ kɛlɛ nin kafiriya walew u carinna an ka jamana kɔnɔ walahi a tɛ ɲa fɔ anw da kun ka don a la sa a ma kuranɛ kalan k'a dɔn a ma hadisaw dɔn nka a bɛ to k'a fɔ ko ala ko tan ala ko tan sabula ale yɛrɛ bolo ko ni kuma kuma fɛn o fɛn tilenna dɔrɔn o ye ala ka kuma ye a bɛ sin ka kuma tilennennin dɔ fɔ ten n'i y'a kuma dalakɛɲɛ cogonin ye dɔrɔn a bɛ sin k'o fɔ ten ko ala ko ten wa u tora o jalagɛlɛya la f'u b'a munumunu ni ɲɔgɔn cɛ ko ala ko ko ni cɛn min bɛ dugu ci k'i kan'o cɛn fɔ ko ni nkalon min bɛ jamana jɔ k'i k'o nkalon tigɛ e ala y'o fɔ min ko ni nkalon min bɛ jamana jɔ k'i k'o o nkalon tigɛ o bɛ o bɛ fan jumɛn kalan kɔnɔ a ma fɔ ko nkalon bɛ furu dilan dɛ ni ni nkalon min ye furu dilan o nkalon bɛ tila ka furu sa n'i kɔni ye nkalon de kɛ ka furu dilan o nkalon kelen in dɛ a bɛ tila ka furu sa nkalon tɛ kɛ ka furu dilan an ka ɲamakalaw bɛ yen olu b'a kalama olu bɛ furu taama kɛ u ti nkalon tigɛ ayi fiyewu u ti nkalon kɛ ka furu si dilan u bɛ furu dilan de ni kodɔn kumaw ye kuma minnu ni u kɔ donnen don kuma dɔ la e min b'a lamɛn ni e ka faamuya man bon e bɛ se ka a filɛ nkalon ye ka taa sɔrɔ nkalon tɛ u y'o kodɔn kumaw de kɛ ka furuw dilan wa u dilannen bɛ to fo lahara u ti tiɲɛ mais ka taga nkalon nkalon yɛrɛ kɛ mɔgɔw taalan ye yahudiya ko yahudiya jogo n'i b'a fɛ ka maa o maa kɛlɛ a kɛra wajulikɛla ye o a kɛra alimami ye o a kɛra maa tɔgɔtigi ye sira o sira kan i bɛ nkalon jugu dɔ d'a la ka nkalon fɔ fɔ fɔ fɔ fɔ e yɛrɛ b'o daga i yɛrɛ ye u ye nin yahudiya jogo in de cari kɔsannin na wajibi don an ka an ka silamɛw labɔ a kalama n'i y'a mɛn mɔgɔ o mɔgɔ da ko nkalon min bɛ jamana jɔ ko k'o nkalon tigɛ a tigilamɔgɔ malo de dɔgɔya la a ye nkalon da ala la ala y'o f'e ye min a bɛ bibulu fan jumɛn a bɛ kuranɛ fan jumɛn ou bien ni kuma min mana e ni dungɔ ja e bɛ sin k'o fɔ ten ko ala ko ten o bɛ nɔrɔ ala la nkalon nɔrɔ yɔrɔ bɛ sɔrɔ ala la ni n'o de kun ye alako ye bi ma diinɛ bila dugukolo in kan dɛ wa siga t'a la ala ye min fɔ o de ye tiɲɛ ye wal aqibatu lilmuttaqin ko ko laban ye ala ɲɛsiranbaw de ta ye a ye siran ala ɲɛ a ka tiɲɛ fɔ a ye siran ala ɲɛ ni kuma min fɔcogo ni a tɛ e kɔnɔ e tɛ se a fɔcogo ɲuman na i tɛ se ka jama jɔ kuma fɔ i tɛ se ka jamana mago dilan kuma fɔ i da de awɔ kira y'o de fɔ an ye n'i y'a dɔn ko ɲuman t'i da k'a fɔ k'i k'i da de o de hɛrɛ ka bon bɛɛ de bɛ se ka kuma jama la bɛɛ ka kuma man ɲi jama ma dɛ maa dɔw bɛ yan hali olu man ka kuma maa saba ɲɛ na nka kɔsannin in na diɲɛ yɛlɛma yɛlɛmaw nana ni eh, diɲɛ kunnafoni carin sira telimanw ye facebook ni whatsapp o n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ yen ah, youtube kan i bɛ taa sɔrɔ lagalagatɔ dajibɔ dɔ b'i sigi dɔrɔn ka jamana ci kuma fɔ k'o cari o bɛ o bɛ kɛ jama ka filɛ filɛta ye jama b'o lamɛn ka taa sɔrɔ ni kow b'u cogoya la o tigilamɔgɔ man ka kuma hali maa duuru ɲɛ na sabula a t'a kini n'a numan dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na tellement a ti ko dɔn ɔ o kodɔnbali kuma joli joli o de tara ka cari o kodɔnbali kuma joli joli o tara k'o mamu k'a mariner k'a masiri k'a pari k'a kɛ kuma ɲumanba ye jamana in kɔnɔ ka jama n'o ye ni maa minnu tɛ fanga fɛ olu bɛ jama n'a kuma kɛra ka fanga lagosi maa minnu fana bɛ fanga fɛ ɔ minnu tɛ fanga fɛ ni kuma dɔ fɔra olu fana contre la dɔ ninnu fana b'o ta k'o cari jamana kɛra c'est-à-dire an t'a dɔn an b'an ko min k'an jami ka a sababu kɛ ala sɔsɔ de cayala ala sɔsɔ premier premier ye jumɛn ye o de ye kunnafoni jugu min ni a ti bɔlɔ kan a cɛn n'a nkalon ma sɛgɛsɛgɛ ka o cari o ye ala sɔsɔ de ye o ye ala sɔsɔli le ye ala k'an kisi o ye ala sɔsɔli le ye ala k'an kisi o tuma na dilan cogoya min b'a a la o de ye an k'an jugu dɔn an k'an jugu dɔn dɛ silamɛya jugu an k'a dɔn silamɛw ka maabaw jugu an k'u dɔn o tuma na an k'an cogo dɔn an ka fɛn carintaw la surtout nin bɛ fɔ ka gɛlɛya réseaux sociaux mɔgɔw ye u k'u cogoya dɔn dɛ walahi i ka partage kelen tɛ yen fo ala ka t'i ɲininka a la lahara ayi ayi o kɔni o ma kɔrɔbɔ fiyewu k'a partage ah, ko ne y'a partage k'a partage a partage n'i y'a partage lahara zabaniyataw bɛ taga e partage janɛmɛ kɔnɔ ala k'an kisi o ma o de kama solution minnu b'a la a ka ca nka an ye min fɔ an bɛ ala deli a faamuko ɲuman ala k'o di n'an y'a faamu ka baara kɛ n'a ye ala k'o nɔgɔya ala k'o kɛ a ka alaya bonya kama kira ni a sodenkɛ sanumanw kama ni mɔgɔ ma min faamu i bɛ se ka weleli kɛ 76